takulandirani pano pa malawi live today lero takubwereseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lero
The DC mwana woopsa kwambiri Uthenga wanga mmamawa uno ukupita ku chipani cha mcp, usogoleri wake komanso media team kunena kuti ine si mmodzi mwa anthu omawaseweresa, ine sinimapanga zopusa ngati mmagwirisa ntchito ma activist ena ndikumawapasa ndalama ine sine mmodzi mwa iwo Ine sinimapangira izi ndalama koma ndimapangira amalawi. Zikuoneka kuti muli desperate kwambiri ncholinga kuti mundipeze peze ineyo mundifikire mwina ndizilankhula za inu. Ine sindimapanga za manyaka ndipo ineyo za uchisiru sindipanga. Musanditukwanise siku la lero lero ndi Sunday siku lopemphera ena apemphera Friday ena apemphera Saturday dzulo Lero ndi Sunday afiti inuyo anthu a satanic kumene muliko ndipo sindimakuopani. A Malawi ziwani kunena kuti mcp ili desperate ndipo panopa yayamba kumatenga ma kilipi a 2018 a ine komanso a Chilima Inu mukukumbukira kuti nthawi imeneyo 2018, a, gulu la achina Chilima ndi anthu ena achina Allan Ngumuya, achina Masangwi, tidatuluka ku dpp. Koma tisanatuluke timapita m'maradio osiyanasiyana, achina Louis Ngalande, ndikumakapanga ma interviews ndipo ina mwa tv station imene ndidapita ine nthawi imeneyo ndili ndi sisi so osakhalanso madredziwa ndili so ochepa thupi osakhala mmene ndililimu ayi ndinakapanga ku times television uh, pa programu imene am- imapangisa albert mungomo ndipo pa pulogalamu imene ya Albert Mungomo ndidalankhula ineyo kunena kuti ngati dpp siipanga siisamala ndiye kuti ikamati 8 o'clock mcp izakhala itatenga boma ndiye ayitenga imeneja media timu yawo atenga pulogalamu imene ija ndikuyi- ndikuyichita edit ndikumaiika ngati yatuluka ngati zulo ndikumanena kuti a Winiko wachita endorse mcp chifukwa cha mawu anga amphamvu, chifukwa cha mmene inu Amalawi mmandikondera kuti mukhulupirire zimenezo komanso ambiri mukhumudwe. Tikunena pano anthu ambiri ayitenga pulogalamu imeneyi ngati ndi yowona. Pulogalamu imene ija idatuluka 2018 pa pulogalamu ya pa TTV, ndi Albert Mungomo, amenenso adachoka kalekale ku Times TV ko, ndiye nkumadzifunsa kuti kodi pulogalamu iyi ngati yatuluka dzulo, a Albert Mungomo amagwira ntchito ku Times TV? Nanga ngati yatuluka dzulo, zatheka bwanji kuti ine ndikakhale ndi sisi? Ngati yatuluka dzulo, zatheka bwanji kuti ine ndikakhale wochepa thupi? Amalawi mukalandira zinthu zina musamathamangire kuchita judge. Zinthu zina ndi propaganda. Pamene tikupita ku zisankho, muona zinthu zambiri zikuchitika. Ndalandira mafoni, ndalandira mameseji, anthu kumandifunsa kuti a DC mwayamba chani. Pologalamu imene ijayo ndi yakalekale ya 2018 tisanachokenso mu DPP. Kunangokhala kuti nthawi imeneyo titakhuta kuthambwanda ndi nyama, tinkaona ngati tikachoka mu dpp mo ndiye kuti zinthu zikayenda bwino. Nthawi imeneyo tikuchita kampeni yonena kuti Saulos Chilima akhale president wa dpp. Nthawi imeneyo nde ayitenga program imeja ndikuyichita edit ndikumanena kuti Winiko wachita endorse mcp. ine sindimafuna zopusa sindimapanga za uchisiru ngati omwewo owamapasa ndalama wamalandira ine simungatipase ndalama zanu ndipo ine sindimapanga zinthu zopanda nzeru ndikamapanga zinthu zanga ndimapanga za nzeru pologalamu imeja inatuluka 2018 tili ku dpp nthawi imeneyo achina noel masangwi achina louis ngalande achina alani ngumuya achina makondi achina mayi patricia kaliati komanso uh, amayi bingu a callista tikupanga kampeni yonena kuti chilima akhale torchbearer wa dpp ndiye makape inu kaya chisankho chakupanani muli stranded mukuona ngati kutenga nkhani za ine ndikuzipanga propaganda ndikumakayiziyika ma, ma, ma platform osiyanasiyana ndiye kuti amalawi akumverani mwanyanayo kuti imeneyoyo imeneyo ndiye mwanyanayo ine sindimafuna zopusa ayi sindingapange zimenezo ine amalawi ndimakukondani ndipo sindingakukhumudwiseni ayi sindingapange za uchisiru zangati zimenezo kuti ndikanene kuti a e, mcp iwina iwina itawina ndi amano Ngati mumaona ngati muwina kapena system yanu sitikuidziwa, tikuidziwa. System yanu yobera imene mwayamba tikuidziwa. Pakali panopa as we talk now mukufuna mubere ma primaries a ku Lilongwe Masintha constituency. Kumeneko akuluakulu a mcp akuchita favour minister awina. Ku constituency imeneyi kuli azimayi atatu, azibambo mmodzi. koma winayo ndi minisitala ndipo akuchita kumpasa chimanga cholembedwa kuti not for sale cha government chimanga cha government cha boma kumampasa minisitala ncholinga kuti akapereke kuma 9999 ncholinga kuti awine ma primaries as that is not enough atayiona kuti imeneyo ndi siigwira anthube akukonda makandideti ena ampasano tsopano pakali panopa fetereza wa AIP ndipo ndizomvetsa chisoni kunena kuti anthu akunyengereredwabe, anthu akupusitsidwa ndi fetereza wa AIP ati akagulitse ati kaya ma hundred thousand, apatsa aliyense matumba awiri awiri kumeneko ku Lilongwe Masintha Constituency Kulitu chapwa cha gondola, munthu akuchita kuoneka kuti akukonderedwa ndi president kumeneko, ministerayo akukonderedwa ndi akuluakulu a chipani. Tidanena ife mbuyomu amene mmatitenga ngati aupanda nzeru ife kunena kuti akuluakulu eh, chisankho chabwino cha ma primary chimakhala bwino parliament ikatha. chifukwa amachita dissolve even cabinet, amachita dissolve even parliament, koma apapa apa win win situation siyikhalapo, fair play siyikhalapo chifukwa anthu enawo ali ndi mphamvu enawo alibe mphamvu ndiye ndi izitu ku mcp komuphanako ndiye malo mokuti muziphana nokhanokha kumeneko mukufuna muzilimbana ndi bon kalindo kumanena kuti a bon kalindo wachita endozi ndikumatulusa mavidiyo akalekale a 2018 inu zisiru kwambiri malo mokuti muchite adresi mavuto amene akukumana ndi anthu m'maprimaries pamene mukuba inu mukubera inu mavoti owina kukhala wina okaulutsidwa kukhala wina pachati ini munthu ku mcp ko wamphamvu amene akukonza akukonza ati mapulani ya 2030 ameneyotu akukonza empaya yace mmene zinalili nthawi imene ija anzathu enanso anali ndi mphamvu kwambiri ngati kumulanjeku ndiye lero mukufuna muziberanso muberenso pakana mu lilongwe masintha constituency as we talk now ameneyi minister ameneyi akunka khomo ndi khomo kumatolera za, za nzika ati akazilowese mu system yokuti ati akapereke fetereza kubera zisankho andi andi inuyo a opposition mukuyenera musegule maso anu musegule ndakhala ndikukuuzani koma anthu inu mukhala ngati mwafasa kwambiri ma spokesperson azipani ma secretary general azipani mwafasa Ndimakuuzani zanazana lomweli kunena kuti mcp idakapitirizabe kuchita register anthu mu kaundula wa mavoti. Tathamangani mupite ku Balaka Police mukafunse kuti kodi kumeneko amanga ndani? Amanga mayi ndi bambo wina dzulo amene anali cha ku Andiamo uko kumpanda kwa munthu wina wa mcp. Kumeneko kunali anthu over 300 amene amachita register ndi system. ya ya ujeni ya kaundula wa mavoti kumeneko kumachita register anthu kumapasa 3500 anthu okoma mtima anthu okonda dziko anathamanga kupita ku polisi ndipo apolisi anabwera kuwagwira anthuwo ali ndi akuchita ali ndi machini a nrb akuwachita register anthu kumpanda ku balaka ku andiamo koma izi mukauzidwa mukufasa kwambiri inuyo a a opposition mukananyamuka ma secretary general, ma spokesperson, ma chairman yani mupite ku police ya Balaka. Nkuthekaso mwina anthu amenewo sanagoneko atulusidwako ndi powers from above. Munayenera muzisatire zimenezi. Koditu zimenezi sizikuchitika ku Balaka kokha, zikuchitika madera ambiri. Anzanuwa akukutakatani pansi pansi. Munkaona ngati ine ndingonena mwina ndi chamba chimene ndachidya koma tsopano dzulo ndiye umboni weniweni watuluka ku Balaka anthu aku, amachitidwa registered ku nyumba ina cha ku Andiamo membala wa mcp even olo mu, mu Lilongwemu zikuchitika mu Ntchisimu zikuchitika mu Salimamu zikuchitika kwina kulikonse aku, akulembabe anthu mwachinsisi ndikumakalowesa ku tally center yawo System imene iti izakupwetekeni nonse, izapweteke a dpp, izapweteke a udf, izapweteke a aford, izapweteke a utm, izapweteke a pp, izapweteke nonse osusa amene panopa mwatanganidwa ndikumazithiramo kumanena kuti muima nokha, kumazithiramo kuti iyayi wakuti wakuti tikamulowesa mu chipani mwathumu ngati angakhale running mate chipanicho azachiba. ndiye kuti chidzakhala cha iye. Ife ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri. Pena ndikakhala ndimadabwa kuti kapena awa a mcp wa anasamba mankhwala kapena ali ndi nyanga zina zaku, zakumidima zimene zikuwapangisa a opposition kuti azingokangana ati kumanena kuti pakali panopanso sitingayime sitingabwere limodzi tikuyenera kuti round yoyamba yaye aliyense ayende payekha payekha Ife makape kwambiri. Inu tapitani ku Zambia pompa pa Zambia apa. Kumenekoko kuli opposition parties onse abwera pamodzi akufuna alimbane ndi Hakainde. Koma kuno ku Malawi ayi ndithu aliyense ati aka nkanga, aka nkanga, ndiyenda pandekha, ndiye round yoyamba iyi tiyende patokha patokha, ndiye tikaona kuti ukoko sizikuyenda ndiye basi tidzagwirizane. Uchisiru weniweni. mmene akuvutikira amalawi lero inu a opposition simukanapanga zimenezo mukanabwera pamozi ndikuona kodi kapena muthalika ayenda ndi atupere muthalika ayenda ni ndani nanga atupere ayenda ni ndani kapena ujeni atupere ayenda ndi ujeni kabambe ndipo mwa awiriwa ati akhale pamwamba ni ndani chifukwa winayi ndi wa experience atupereyi winayi wangoyamba kumene Kodi uyu atakhala pamwamba zingayende bwanji? Sitikhala ndi scenario yomwe ija ya ku Chipiku? Zonsezo mukanazikambirana. Kapena iyayi angoima munthu m'modzi ndi cholinga tiwombole dziko koma aliyense ndifuna ndikhale president ineyo, ine ndine wanzeru ineyo, ine chipani changa nchachikulu ino, inetu ndimadziwa za economy, iyayi inetu ndinaphunzira kwambiri, aa ine ndili ndi experience, aa iya chipani chathuchi chikudziwika chili ndi ma structures, chawachi chilibe ma structures. mmene muti muthere pa aujeni pano pa, pa 16 sepitembala pano ndi pamene muti muzaone mukutuluka mamina kumaona ngati mamina akutuluka kumamphunoyo italemedwa chifukwa chosamva a opposition akuno ku malawi ndi pamene mukuonesa inu kuti ndinu anthu ozikonda you are too selfish simukufuna kutumikira amalawi koma izi mawu awawa bile kaunda anayimbapo nyimbo kale kuti mawu angawa muzawakumbuka kusogoloko nthawi imeneyoyo mukumayenda mmakabudulamo ngati mwazikozera koma musanazikozere koma chifukwa chosamva palibepo chokuti mukawapasire anthu amenewa mpata mmene azunzira amalawi anthu awa ndi okuba ngati akuberana okhaokha even itu kuma primary kumaberana okhaokha ku lilongwe masintha uko constituency kumaberana okhaokha kumamutumiza minister kumene kwa ndi mbendera ache petupetu kuma primary instead of dissolving the cabinet dissolving parliament ndikudikirira ndikumakapanga ma primary kuti akhale ndi fair play koma ayi uchisiru weniweni ndiye ndi awatu akupitiriza kumatani kumalemba anthu mwachinsisi tapitani ku balaka kuteroko mukalandiranso uthengawo ma spokesperson a zipani mungokhala nawo ndiye tu kangakanga kanavundira pa nsalu malo mwakuti muyimbirane mafoni mupite mukautenge umboni umene uli ku balaka polisi ndipo izi ndi zenizeni sikuti tingonena iyayi osakhala zawo akupanga ati za tchutchutchu tchutchutchuja ndi onama tchutchutchu ndi wa 2018 koma izi ndikukuwuzani izi ndi zowona zenizeni zachitika zulo mmapasti 10 ku balaka apolisi amanga anthu ochokera ku lilongwe anatumizidwa ndi a mcp kumakalemba anthu ku nyumba ya munthu wa mcp ku andiyamo koma ayi a namalomba mungokhala A Kalonga mungokhala, a ku aford mungokhala, a udf mungokhala simupita ku Balakako kuti mukafufuze. Izizi izi muzalira nazo ndipo muzandikumbukira kuti wachamba uja na ma drama uja uyu akunamizilidwa ndi a media team awa ayambanso system yomatenga ma speech ya malemu Chilima kumanena kuti ati panalibepo mgwirizano atachita edit akukamba za Mutharika ndi iyeyo ndikuchita edit kumakhala ngati amakamba za mgwirizano wa mcp ndi utm amene ayambawa muzalira nawo anthu awa ali geared even olo kupha anthu azapha anthu awa ali geared akonzeka koopsa kuti boma ilili limene azuza nalo anthu apitirizebe kuzuza anthu bon kalindo the dc